Ee, ndị be anyị daalụ nụ kele nke na-emenụ ụnụ apụtasịa ụnụ afụgo ife anyị dee na title ụfọdụ na-esendịrị m message na-asị m na m aha ekwukewe maka ife Biafra na ọ dịka ọ na m achọghị Biafra a na-eme ee nya ka m sị ka m jiri ohere a wee saa ha ụfọdụ na-athinke na m aha ekwu ife a na-eme na m aha esonye ee mana ọha ife unu chere ụbọchị a na-ekwu okwu Simon Ekpa dịka anyị si mara na ọ dịka aka ejie ụfọdụ asịkwa na aka ejighe Ah, etu o sina dị anyị ma na ọ nọ na news so o nwere ife m kwuru ofu onye wee sị m onye a wee sị m na na m alaika ife Biafra a na-eme na ọ noticego ee eh, ụfọdụ wụrụ asị na m aha eshare broadcast na maka ya na m ekwetaha n'ife a na-eme achọrọ m iji ohere a gwa ụnụ na m kwetara n'ife a na-eme na m kwetara na nnwere onwe mana ka m kọtụọlụ ụnụ akụkọ ọfụma ụnụ ma na mgbe mbụ emebụla ife Biafra ee ọ bụrọ sọ Igbo wụ Biafra ọ bụrọ sọ ana Igbo ọ gafere ana Igbo ebe a na-akpọ Biafra ọ banyere ma ebe niile ị ma mgbe ahụ a na-akpọ ya Eastern Region Eastern Region nya wụ ma Igbo ma Calabar ma ebe gasị ọ gasịla ọtụtụ ebe a gasị akpọlụ ebe a ebe ekwugasịla awụhọ ana Igbo agụnyekwa na Biafra mana n'eziokwu n'eziokwu onye na-achị ya wụrụ um, nwanne anyị nwoke Ojukwu mana second in command ya wụ onye Calabar Effiong so ka emechala ife Biafra ọ dịka ọ nwụrụ anwụ ọ dịka ọ nyụrụ ọkụ ee eh, maka ọkụ ọkụ siri ike ka ọ gbara ọfụma bịakwazie dịka ọ nyụrụ ọkụ a bịakwazie na 1999 Uwazuruike akpalitekwa ya ọzọ mm, Uwazuruike kpalitere ya o bidokwazie kpookwa ọkụ from 1999 ahụ ụnụ fụ na ọkụ abịa na-enwusi ike Uwazuruike bịa dịka ọ nakpugo ehe dịka Uwazuruike adịghọzi ife malụkwa anụwakwa onu Nnamdi Kanu ehe mana unu nezie anya n'eziokwu n'eziokwu o nwere ụfọdụ ndị akpọrọ South South taa so anyị na Eastern Region ahụ ndị akpọrọ South South taa ekwenyeghịzi n'ife a na-ekwu ọtụtụ n'ime ha na-emezi nke ha unu nenekwa unu afụ ya ụfọdụ n'ime ha sokwa n'ife a na-eme mana mmadụ one ma one ka ha dị i nenezie ọ dịka Biafra a na-ekwu okwu ọ wụ ọ gbasalụ sọ ndị Igbo anyị anụkwuo n'akụkọ na onye wetara afa ahụ a na-akpọ Biafra something kelafe Opigo na ọ họ onye Igbo so ị bịakwa ụfọdụ ụmụnne anyị na-asị gị anyị chọrọ Igbo nation ọ bụrọ Biafra ka anyị chọrọ ife anyị chọrọ Igbo nation and n'eziokwu mụnwa ife m chọkwalụ wụ igbo nation purely igbo nation ka m chọ homogeneous igbo nation aha em obi m adịghọ na biafra obi m dị na homogeneous igbo nation achọkwa m nnwere onwe achọ m ka igbo nwere onwe ha mana ọ ya wụzi n'ụdị biafra ka ọ wụrụ n'ụdị purely igbo nation and anyị nwere ike anyị ya eji afa biafra maka ijiri ụfọdụ agwakwa na ọ bụrọ unu nwe the name na the name belong to a bigger something anyị nụkwara akụkọ etu Gowon si wee chenji ebe a na-akpọ Bight of Biafra ka a nụchalụ ọgụ so ife na-ewute m na ị na-ekwunite ife Biafra kịta ọtụtụ ndị side a unu na-akpọ ndị sobu wee nọrọ n'ife Biafra esoghozi eme ehe so achọrọ m nnwere onwe mana achọrọ m ya an Igbo nation Igbo nation of nke ehe an Igbo nation a m na-ekwu m chọrọ achọrọ m ka o bidogodo n'ime Naijiria ọtụtụ ụmụ nwanne anyị na-ede ekwu sị na tupu ị nwee nnwere onwe na ị ya emebisigodo ife mụnwa ebilivo na imebisi ife ebelivu m na anyị nwe idoziwe ebe anyị kịta n'ime naijiria nọ na ya anyị enwe nnwere onwe doziwe ebe anyị mekawa ife ọnụ ị mara okirikiri ahụ ị chọrọ ka ọ wụrụ na ọ hanwa ya wụ Biafra ahụ unu emekawa ife ọnụ ọ nya ka m ji wee banye na association a na-akpọ ndị na-asụ bịa ọrụ anyị na ndị na-asụ bịa wụ ndị na-asụ bịa wụ sọsọ ana igbo unu mara ndị na-asụ bịa abụrọ sọsọ south east ee eh, ana igbo mana ọ bụrọ sọsọ south east eh, ebe ọbụla ha na-asụ bịa ebe ọbụla igbo nọ ọrụ anyị wụ ịchịkọta ha ka anyị nọkọsigodo ọnụ wụrụ ofu ọ ife m na-alụ kịtaa na the association ka m nọ ka anyị n'ime naijiria nọgodu ka anyị kwenyegodu ha n'ime naijiria ka anyị kwenyegodu na onwe anyị mekọsịwagodo ife ọnụ ehe unu na-anụ maka ndị na-asị unify igbo ee ọkwa ife a ka ha na-emekwa a sị unify godu ndị igbo megodu ka ndị igbo sụkọwa ọnụ kwukọwa okwu ọnụ kwuo okwu ite ofu onu ọ ife m nọ na ya kịtaa ka ndị Igbo nọkọnịtagodo ebe a ka obi m dị and nke a anyị nwere ike imewe n'ime Naijiria godu a yaghị eche ka anyị tisasị be anyị ụfọdụ ya-asị woto woto na a ya-akụsasịgodo everywhere mebisicha be anyị ndị ọjọọ chọrọ ka be anyị nọrọ n'ọgba aghara ka ha wee na-ewere ife ha na-ewere mana a yaghị enyere ha aka so achọrọ m nation ya ebidogodo n'ime naijiria anyị nwere ike ndị na-achị anyị eme ọtụtụ ife ife dịka rail line eme rail line kịta eme rail line ya ejikọsị ana igbo niile unu a na-aghọta ndị na-achị anyị nwere ike ime rail line ejikọsịgodo igbo niile ebe ọbụna a na-asụ igbo ehe ha ejikọsịgodo nọkọsịa na-emekọ ife ọnụ ebidogodo ebe ahụ ị na-aghọta o nwere ọtụtụ ife anyị ya na-emekọsị ọnụ ụbọchị ejere discuss na National Assembly asị na achọ regional gọọmenti ụfọdụ achọghị ụfọdụ gbanwee mgba ụfọdụ agbanwee mgba ọ dịka a ya-anụrị ọgụ ụfọdụ ofu onye ugwu o nwere ife ofu onye ugwu kwuru ebe ahụ ọ sị na ife ọ chọrọ wụ ee na e nwee ife dịka regional gọọmenti unu nenekwu anya unu afụ na aghụghọ dị ya ọ sị na ọ chọghị ife dịka regional gọọmenti na ife ọ na-achọ wụ na ife a na-achọ wụ ka ha nwa na-emekọ ife n'onwe ha ka a ghara ịkpọ ya regional gọọmenti ndị Igbo ya agbakọ mbọ kwa ụdị ife a ka unu ya na-eme ebe ọbụna a na-asụ Igbo ma n'ime delta unu alụkọ ọnụ na-alụkọgodo ọnụ na-emekọsị ife a sị na anyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ federal gọọmenti aya stọpụnwu anyị ime rail line ya aga Igbo niile ọ bụrụ na ị chọọ ije Aba etu a kịta ị pụta na Abakaliki na ilo ma o jee na rail line ebe rail dị ị baa under how many minutes ị fụ onwe ị na Aba ehe anyị dozisịa be anyị ọ hepụ afịa a na-azụgasị na be anyị ị na-aghọta ee onye chọọ ije afịa si Ọnịcha jee afịa jee Aba onye jee chewe na bọs steshọn ndị ya agbakwa bọs ya aba bọs ndị ya agba bọs ya agba bọs ụfọdụ agba bọs ejewe ee ndị ya eji rail ife adịgodoro anyị mfe enwee south east economy unu enidirọ permission from Nigeria ime nke a idozi ana Igbo maka ka m gwa unu eziokwu ọtụtụ oge ka anyị na-eche federal gọọmenti mana nsogbu anyị dị na ndị na-achị anyị unu ọ nụkwolu ụdị ego mgbe a na-eme elekshọn unu ọ nụkwolu ụdị ego Peter Obi kwuru ofu lokal gọọmenti chairman na-enwe

a na-enyecha ha ya kelee ebe ọ dị ụbọchị a ka senetọ kezị afa ya even many senatọ ụfọdụ senatọs emege senetọ Anambra nke APC a kezị afa ya ka ọ dị PDP nke a zọbụrụ gọvanọ ụbọsị a ka ọ na-eke ife ị ghọta ife o kelu gosiri m na ụdị ego na-aba ndị seneti n'aka kwesịrị ịbịa steeti ehika anyị agba mbọ jidesie ndị ndị na-achị anyị anyị nwee ike inwetagasị anyị nwee ike ime ife ọ bụrụ na ndị na-achị anyị na lower level chịgodula ọfụma be anyị ya amakarị South Korea mma ọ wụ na gọvanọ mee nke o kwesịrị ime ndị lokal gọọmenti chairman mee nke ha kwesịrị ime ndị nọ na seneti ma lokal ma um, steeti house of assembly ndị nọ na seneti onye ọwụna mee nke o kwesịrị ime we don't have a problem

ndị a dị anyị nso ọ bụrụ na anyị dị serious idozi be anyị anyị need federal gọọmenti anyị need ha unu akwụsị itinye afịa na Lagos si na east webatawa afịa unu unless na onye nwere warehouse na Lagos na ọ chọrọ ị na-eyuz Lagos unu ebido tinye afịa ka ọ na-abịa na pọt ụbọchị o nwere ụgbọ bịara ụgbọ a juru eju dịkwa ka ndị a na-abata na Lagos na Rivers ọ bịago ugboro abụọ kịta gosi na ebe ahụ na-emepetụ na unu asị sị na federal government na-amarginalize anyị ka anyị jidegodu ndị nọ anyị nso na state level anyị ka anyị jidegodu ha o nwere ọtụtụ ife anyị nwere ike ime within state level ya eme ka be anyị gbanwee ndị be anyị ọ nya ka m ji sị na m laikiri igbo nation nke e bidogo doziwe n'ime naijiria ee chineke eme anyị ya apụ n'ọdịnihu anyị enwe nwere onwe anyị mana ka anyị jidegodu ife anyị nwere kịta doziwe be anyị